Salam la famille, c'est comment Aw bismillah tuguni sur Cactus. An ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la n'i ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina toujours k'i abonner en plus i ka cloche ni activer comme ça n'an ye vidéo kura bɔ dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama. I n'a fɔ aw bɛɛ ɲɛ b'a la titre kɔnɔ cogo min nin vidéo in na an bɛna baro kɛ Ukraine ni Russie ka mankan de kan. Actualité minnu tɛmɛna week-end kɔnɔna la an b'a essayer k'u débriefer ɲɔgɔn fɛ nin vidéo kɔnɔna la.

butigi fɔlɔ falen don denmisɛnninw ka tulonkɛminɛnw de la mobili denni fara moto denni kan bɛrisodenninw pupedenninw marifadenninw tulonkɛminɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a ɲini i b'a bɛɛ sɔrɔ babyland mɔgɔw fɛ yen butigi filanan o falen don prêt-à-porter de la denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ ka finiw donc an bɛna turu dɔ kɛ yen walasa aw bɛ se ka minɛnw ye cogo min denmisɛnninw ka tulonkɛminɛnw n'aw mako bɛ babyland mɔgɔw la il suffit seulement aw ka nin nimero contacter i n'a fɔ n y'a fɔ intro kɔnɔna la cogo min ko irisiw ye farapu dɔ kɛ ukraine kɔnɔna la a ko kɛra vendredi don tɛmɛnen in desanburu kalo tile tan ni wɔɔrɔ a yirala k'a fɔ ko irisiw ye misili baden de bila ka taa jigin ukrainiyɛnw ka duguw kan précisément u ka kapitali yɛrɛ n'o ye kiev ye o kɛra sababu ye kuran tigɛra yɔrɔ caman na y'a expliquer aw ɲɛna mɛnna k'a fɔ ko depuis rusiw y'u ka komandan falen ka na ni komandan kura y'u ka kɛlɛkɛcɛw ɲɛma n'u b'a wele ko sergei surovikin bon i n'a fɔ aw bɛɛ y'a jateminɛ cogo min depuis komandan kura in nana kɛlɛ ɲɛma donc u ka stratégie falenna dɔɔni misiliw de bɛ k'u ka kɛlɛw kɛ donc u ka vilibaw kɔnɔna la i n'a fɔ kiev ni kharkiv yɔrɔ dɔw o ni lviv ninnu olu ka santiri ni ouesti fanfɛla n'u bɛ misili de bila ka taa jigin yen kan donc en plus misili ninnu tɛ taa jigin u ka population mɔgɔw kan u bɛ taa jigin u ka infrastructure énergétiquew de kan u bɛ fɛ ka ukraine fanga de dɔgɔya énergétiquement c'est à dire kuranko ni jiko ta fanfɛla la k'a essayer k'u ka yɔrɔ caman ci o la n'o kɛra u bɛ affaibli énergétiquement jamana kɔnɔdenw bɛ sɔn ka wuli ka bila u ka président na ou soit k'a fɔ k'u ka négociation kɛ walasa kɛlɛ bɛ ban cogo min déjà n y'a expliquer ɲɔgɔn na par le passé k'a fɔ ko hiver de bɛ europe kɔnɔna la nin wagati in na c'est à dire Europe de l'Est yɛrɛ fanfɛla ninnu na n'o ye Ukraine ninnu ni Russie ninnu ye donc o fanfɛla ninnu na nɛnɛ barika ka bon kojugu nɛnɛji yɛrɛ commencera ka jigin yɔrɔ caman na donc n'u y'a essayer ka courant tigɛ u la courant de dun bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u yɛrɛ chauffer ka chauffage ni fɛnw mɛnɛ walasa nɛnɛ bɛ se ka bɔ u la cogo min wagati tɛmɛnenw na an y'a expliquer aw ɲɛna k'a fɔ ko ville dɔ bɛ Ukraine kɔnɔna la n'u b'a wele ko Odessa irisiw tun ye farapu dɔw kɛ yen ni drone kamikaziw ye o kɛra sababu ye kuran tigɛra vili yɛrɛ la o kɛlen sisan yen mɛri ni guvɛrinɛriw bɔra k'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka yen vili bila paske nɛnɛ barika ni fɛnw bɛ bonya yen donc k'u tɛna se ka kuran retabili o vili kɔnɔna la fo kalo damado kɔnɔna la donc o bɛ mun na u ka yen bila ka taa yɔrɔ la kuran bɛ yɔrɔ minnu na donc bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko irisiw ka o stratégie in bɛ ka marcher o bɛ ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ ka bila dibi la wa fɛnɛ jiko dɛsɛ ni fɛnw bɛ ka yɔrɔ dɔw fɛnɛ minɛ donc o kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɛ ka lɔgɔ ni fɛnw de mɛnɛ ka se k'u yɛrɛ réchauffer nɛnɛ in kɔnɔna la donc ukrainienw ka président volodymyr zelensky bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko occidentaux man k'u sigi ten européens man k'u sigi ten u kan ka fɛn dɔw kɛ rusiw bɛ ka mun kɛ nin ye u tɛ k'a kɛ olu ka sɔrɔdasiw contre la mais u bɛ k'a kɛ population mɔgɔw de contre la parce que u bɛ ka courant ni ji tigɛ u la donc nin ye crime contre l'humanité de ye donc olu kɛlen sisan macron bɛɛ bɔra k'a denonse k'a yira k'a fɔ ko nin ye crime contre l'humanité de ye u bɛ ka mun kɛ u bɛ k'a kɛ civiliw de la donc u bɛ ka mun kɛ a kan ka ɲangi bon olu bɛɛ kɛra sisan an bɛ waati min na actualitéw bɔra n'a ye tuguni k'a yira k'a fɔ ko irisiw ye frapuba dɔ kɛ tuguni c'est à dire vendredi dɔn tɛmɛnen n'o ye jumadon tɛmɛnen ye décembre kalo tile tan ni wɔɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko irisiw ye misili hakɛ min bila ka taa jigin ukrainiyɛnw ka viliw kan a bɛ misili bi wolonwula ni kɔ bɔ

Bɔn irisiw ka kote la olu y'a jira k'a fɔ k'u ye site fɛn o fɛn vize a kɛra infrastructure énergétique o a kɛra u ka livraison d'armes ni fɛnw ye c'est à dire livraison minnu bɛ ka bɔ occidentaux ka yɔrɔ la ka na ni kɛlɛkɛminan ye ukraine kɔnɔna la u ye fɛn o fɛn vize u y'a bɛɛ sɔrɔ wa fɛnɛ a kɛra sababu ye kɛlɛkɛminan minnu tun bɛ ka bɔ occident jamanaw kɔnɔ ka na ukraine kɔnɔna la u y'a bɛɛ bloquer k'a bɛɛ lajɔ donc en plus o bɔlen kɔfɛ ukrainienw fana ka kote la olu bɔra ni information ye k'a jira k'a fɔ ko irisiw jumadon u ye misili bi wolonfila ni wɔɔrɔ de ci olu ka jamana kɔnɔ ko mais u ka antimisiliw sera ka misili bi wɔɔrɔ de lasegin donc ko tan ni wɔɔrɔ de sera k'u ka sibiliw sɔrɔ o de kɛra sababu ye kuran tigɛra u ka yɔrɔ caman na o bɔlen kɔfɛ ukrainiyɛnw ka president volodimir zelenski bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko occident jamanaw kan ka presiyɔn dɔ kɛ irisiw kan donc ka fɛnɛ ka na ni système antimisiliw ye c'est à dire minnu bɛ se ka kɛ sababu ye irisiw bɛ ka misili minnu bila ka na jigin olu ka jamana kan u bɛ se k'u deviye cogo min donc a yirala k'a fɔ ko amerikɛnw ye dɔw bila ka taa en plus occident jamana dɔw ye dɔw bila ka taa mais u bɛɛ la u tɛ ka se ka ukrainienw nimisi wasa système anti aérien ko la parce que n'a fɔra ko wagati bɛɛ rusiw bɛ misiliw bila ka taa jigin donc en plus o bɔlen kɔfɛ rusiw bɛ misili quantité ba de bila ka taa jigin bi wolonwula ni naani bi seegin ni kɔ kɛmɛ ni kɔ u b'o de bila ka taa jigin ukrainienw kan hali i ka système anti aérien kɛra a kɛra i n'a fɔ israélienw ka dome de fer de ye i tɛ se k'a bɛɛ lajɔ forcément dɔ bɛ jigin i kan o hukumu de kɔnɔna la ukrainiyɛnw ka président volodymyr zelensky bɛ bɔ wagati bɛɛ k'a ɲini occidentaux fɛ k'a fɔ k'u ka système anti aérien ba de bila ka taa di olu ma an filɛ nin wagati min na a bɛna fɔ otan jamanaw américainw ni eh, occident jamanaw baden de y'a décider k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛkɛminan girimanbaw bila ka taa di ukraine ma mais u bɛna dan kɛlɛkɛminan minnu ma lanceur de missile baw tɛ minnu bɛ se ka fɛn bila ka taa jigin russie kɔnɔna la parce que américainw y'a jira catégoriquement k'a fɔ k'u t'o kɛlɛkɛminan sugu bila ka taa

kuma minnu kɛlen don ka mɔgɔw jɔrɔ nin wagati in na précisément OTAN mɔgɔw ani Ukrainiens ka président Volodymyr Zelensky donc Russiw ka président Vladimir Poutine ye kuma jumɛn de fɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na u ka ɲɔgɔnye kɔnɔna la k'u bɛna u ka kɔmandanw lamɛn kɔmandan minnu bɛ kɛlɛw ɲɛma ukraine kɔnɔna la u bɛn'u ka proposisiyɔnw lamɛn u ka na ni hakilinaw ye hakilina minnu bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ kɛlɛ kuntala surunya ukraine kɔnɔna la En plus yanni nin réunion in ka kɛ ukrainiyɛnw ka president volodymyr zelenski bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko olu jɔrɔlenba de don nin nɛnɛ in na k'olu ma da la n'a sɔrɔ irisiw tɛ fɛ k'u prepare ka na offensive dɔ kɛ olu contre la donc k'olu dalen yɛrɛ t'a la k'a fɔ ko irisiw tɛ fɛ ka na bin olu ka capitale kan Wagati dɔ kɛra n y'a expliquer yan na k'a fɔ ko irisiw ye repli dɔw kɛ u seginna ka bɔ region dɔw kɔnɔna la ka t'u concentre donbasi kɔnɔna la o kɛlen sisan occidentaux bɔra ani ukrainienw k'a yira k'a fɔ ko irisiw dɛsɛra kharkiv la u dɛsɛra kherson na k'u bolila ka segin ka t'u concentre donbasi de kan donc o kɛlen irisiw bɔra k'u jaabi k'a yira k'a fɔ k'olu ma siran ukrainienw ka sɔrɔdasiw ɲɛ wa fɛnɛ k'olu ma dɛsɛ n'i y'a ye k'olu seginna ka t'u concentre donbasi kɔnɔna la k'u b'u fanga de fara ɲɔgɔn kan ka na ni force de frappe dɔ ye ukrainiyɛnw contre la donc a bɛna fɔ nin wagati na ukrainiyɛnw yɛrɛ jɔrɔlen don ukrainiyɛnw ka président volodymyr zelenski bɔra k'a jira k'a fɔ ko irisiw tɛ kado kɛ mɔgɔ ye n'i y'a ye u seginna fɛn dɔ de b'u kɔnɔ k'a kɛ k'olu jɔrɔlenba de don nin nɛnɛ in na précisement février kalo min yɛrɛ bɛ nalen ou soit nin mois yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye janvier non fin décembre o ni janvier in kɔnɔna la hiver in kɔnɔna la presque nɛnɛ in kɔnɔna la k'olu jɔrɔlenba de don u b'a dɔn k'a fɔ ko irisiw bɛ ka fɛn dɔw prepare u bɛ sɔn ka na bin hali u ka kapitali kan n'o ye kiev ye k'u ma jɛn a kɔ k'u b'a fɔ wagati bɛɛ k'a fɔ k'o t'u ka objectif ye k'olu b'a dɔn u t'u kɔnɔko fɔ mɔgɔ ye kɔmi u b'a dɔn k'a fɔ ko irisiw kɔnɔko de don u bɛ fɛ k'olu ka kapitali minɛ fɔlen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɛlen don ka mɔgɔw jɔrɔ parce que vladimir poutine n'a ka ministre de la défense sergei shoigu ka ɲɔgɔnye in na a y'a yira k'a fɔ ko komanda minnu bɛ kɛlɛw ɲɛma ukraine nin kɔnɔna la zone fɛn o fɛn komanda bɛ yen u bɛn'u bɛɛ lamɛn bi u ka proposition kɛ c'est à dire u ka na ni hakilinaw ye hakilina minnu bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka kɛlɛ ban court et moyen terme c'est à dire o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ ban u tɛ kɛlɛ kuntala janya u mago bɛ fɛn minnu na u k'a sɔrɔ kɛlɛ kuntala kana na janya o b'a yira de k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka frappe ba dɔ kɛ ukraine kɔnɔna la c'est-à-dire u bɛ fɛ ka offensive ba dɔ kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka objectif ye minnu ye u bɛ atteint donc euh, ukraine ka président ye mise en garde kɛ en plus o bɔlen kɔfɛ otan mɔgɔw yɛrɛ ka chef n'o ye jens stoltenberg ye o bɔra k'a yira k'a fɔ ko réellement u kana na jɔn irisiw la ko il ne faut pas sous-estimer la Russie donc k'olu dalen t'a la n'a sɔrɔ irisiw tɛ fɛ ka offensive dɔ préparer Ukraine contre la donc k'u bɛ sɔn ka taa hali capitale kɔnɔ donc o kɛlen de sisan parce que a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko otan mɔgɔw ka renseignement bien souvent u tɛ nkalon tigɛ bon n'i y'a ye otan mɔgɔw yɛrɛ ka chef bɔra ka nin kuma fɔ kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ k'u bolo dalen bɛ kisɛ kan parce que n'a ye mɛn ko otan amerikɛnw don donc u ka renseignementw souvent u tɛ nkalon tigɛ parce que amerikɛnw wagati dɔ kɛra kɛlɛ daminɛ wagati la février kalo kɔnɔna la 2022 la mɔgɔ si ma sigi n'a ye k'a fɔ ko irisiw bɛ don ukraine kɔnɔna la ka kɛlɛ dɔw kɛ donc amerikɛnw kelen de bɔra k'a jira k'a fɔ ko irisiw ko fura t'a la kɛlɛ bɛ wuli ukraine ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ donc a dun kɛra parce que wagati dɔ la irisiw kɛlen ka wuli k'u ka sɔrɔdasiw bila ukrainienw ka frontière la fɔlɔ yanni ordre ka di k'a fɔ k'u ka don ka opération daminɛ u mɛnna yen fɔlɔ a ko in mankan cayara amerikɛnw faransew mɔgɔ baden de kun sigara mais faransew ni eropɛnw kun ma olu kun y'a kɛ bluff de u y'a yira k'a fɔ ko irisiw tɛ sɔn k'u bɛ bagabaga de la mais amerikɛnw dɔrɔn de bɔra k'a yira k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ bon nin wagati in na ni amerikɛnw ka c'est à dire ni otan mɔgɔw bɔra k'a yira k'a confirmer réellement k'a fɔ ko irisiw bɛ sɔn ka offensive kɛ Donc OTAN mɔgɔw n'i y'a ye OTAN i ko américains en plus o bɔlen kɔfɛ eh, ukrainien fɛnɛ ka président Volodymyr Zelensky ka bɔ k'a jira k'a fɔ k'olu dalen ba t'a la n'a sɔrɔ Rusiw tɛ fɛ ka offensive ba de kɛ u contre la nin nɛnɛ in kɔnɔna la donc en plus o bɔlen kɔfɛ Rusiw fɛnɛ ka Duma fɛnɛ ka vice président bɔra n'a ye u ka député bulon mɔgɔw ka vice président bɔra n'a ye k'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu bɛ ka kuran tigɛ siviliw la k'a kɛ kun ye de walasa n'u taara bin u kan a ka kɛ dibi la o la sivili caman ni bɛ se ka kisi donc a y'o faamuya cogo di en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a ko k'u bɛ taa négociation kɛ fo pologne frontière de la pologne dun frontière o kɛ u bɛ kɛ wagati min o b'a sɔrɔ ukraine bɛɛ binna donc u ka kuma de an t'a dɔn réellement n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ parce que siɲɛ fɔlɔ la u kalela boutcha u ma se ka tɛmɛ ka taa capitale minɛ mais an t'a dɔn stratégie min b'u kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna mais quand même putin ka kuma bɔra k'a jira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka kɛlɛ kuntaala janya u mago bɛ fɛn min na k'a sɔrɔ joona ka sɔrɔ kɛlɛ ma janya en plus o bɔlen kɔfɛ ukrainenw ka président bɔra ka mise en garde kɛ k'a fɔ k'olu dalen t'a la n'a sɔrɔ u tɛ fɛ ka na bin u ka capitale kan yen stoltenberg n'o ye otan mɔgɔw fɛnɛ ka chef ba dɔ ye o bɔra k'a jira k'a fɔ ko u kana na jɔn irisiw la ko il faut pas sous-estimer la russie ko a bɛ se ka kɛ u ye replier de ka taa segin kɔfɛ ka force ɲini walasa ka na ukrainenw kama ka u ka yɔrɔ caman minɛ mais quand même avec le temps an bɛ bɔ a kalama réellement n'a sɔrɔ ko min b'u kɔnɔ nin décision nu bɛɛ kɔfɛ o kɛlen sisan amerikɛnw bɔra k'a yira k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ bɛ ukrainenw yɔrɔ u tɛna jɔ u bɛ continuer ka ukrainenw dɛmɛ kɔsa in na yɛrɛ u bɔra k'a yira k'a fɔ ko u ka batiri antimissile dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko patriot dernier modèle de don bɛ se ka misili baden de lasegin ani eh, rokɛti ni fɛn ninnu donc u ko k'u bɛna o caman bila ka taa di ukrainenw ma n t'a da dɔn mais u ko k'u bɛna dɔ bila ka taa di ukrainenw ma walasa u bɛ se k'u ka sankolo protéger cogo min o de ye ukrainenw ka dusumakasi ye nin wagati in na u bɛ wuli wagati bɛɛ ka kasi occidentaux da la k'a fɔ k'u mago bɛ batiri antimisiliw la walasa ka se ka rusiw ka misili caman lasegin donc eh, frappe min yɛrɛ kɛra vendredi don ukrainenw bɔra k'a jira k'a fɔ k'u ye misili den bi wɔɔrɔ de lasegin irisiw bɔra k'a jira k'a fɔ k'olu ye fɛn o fɛn viser u y'a bɛɛ sɔrɔ donc euh, ukrainiyɛnw y'a jira k'a fɔ ko misili den tan ni wɔɔrɔ dɔrɔn de sera ka échapper ka bɔ olu ka système anti misiliw bolo ka se ka jigin u ka jamana kɔnɔ ko sinon u sera ka bi wɔɔrɔ bɛɛ lasegin bi wolonwula ni naani cɛ bi wolonwula ni wɔɔrɔ in cɛla en tout cas j'espère k'a sera ka faamuyaba sɔrɔ video la si tel est le cas n'hésitez pas b'a ka avis fana dans le commentaire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ la c'était cactus prenez soin de vous et à la prochaine